wala an ɲɛ bɛ n ka belebele la hayidara muso jɛman pas hɔrɔnmuso ɲalen ani mɔgɔ caman ye kɛlɛ daminɛ ɲɔgɔn fɛ olu bɛɛ taara jiwoyo fɛ mɛ a b'a ka hɔrɔnya sira kan a bɛ danbe sira kan an ko maliba kɔnɔ an y'a kɛ trésorier ye dɔwɛrɛ tɛ dɛ hɔrɔn don wari tɛ di bɛɛ ma dɛ hali sisan ne yɛrɛ nana mugumugu d'a ma n'o y'an ka saga jeniko ye ka bɔ n ka so ka na wari d'a ma mun de b'o kɛ danaya n'a tun man ɲi wari tɛ d'a ma dɛ n'i ye mɔgɔ o mɔgɔ ye trésoriya la bilahi a tigi ye halaladen de a tigi tɛ wali nafolo fɛ wala n sigilen fil'a kɛrɛfɛ foyi m'a ko diya n ye a ka hɔrɔnya n'a ka danbe n'a ka kɛwale ne yɛrɛ ni mɔgɔ caman jɛra bilahi wariko ta fanfɛ yɔrɔ la n tigɛr'u la kuwa mɛ nin musoba in nin bɛ minɛ ni tɛgɛ fila de ye kuwa n tɛ nin labila mɔgɔ ye dɛ wala ni mɔgɔ mɔgɔ fana sen san n b'i sen kan wala matu an sigi kun ye min ye o fɔ an ka tɛmɛ ayiwa aw y'a mɛn dɛ n bɛ bɛɛ lajɛlen fo mɔgɔ mɔgɔ b'i ka ligne na ani mɔgɔ minnu bɛna a lajɛ kɔfɛ donc n b'aw bɛɛ lajɛlen fo ka an ko maliba jamakulu bɛɛ fo k'an ka gɛrɛnnadenw bɛɛ fo ka la vérité kɛnɛ mɔgɔ bɛɛ lajɛlen fo ka daminɛ présidente la k'u bɛɛ fo ka sympathisant mɔgɔ bɛɛ lajɛlen fo n se donc ne yɛrɛ ka hayidarakɛ sigilen bɛ n kɛrɛfɛ a yɛrɛ kuma bɛ fɔ k'a ban donc an nana an bɛ an bɛ ne bara yan nɔ an bɛ ka wariw fara ɲɔgɔn kan sogo jeni bɛna kɛ cogo min na an k'an bɛ profiter ka vidéo fitinin kɛ donc pour que k'a fɔ mɔgɔw ye le 14 ni ala sɔnn'a ma mhm. sogojeni ko a bɛ yen nɔ mhm. donc an tun bɛna an da don o de la dɔɔni wala o de kun don d'accord bon euh, an bɛ bɛɛ lajɛlen fo mali kɔnɔ mali kɔ kan bon ne ni matu ani jɛnɛ sogodogo ni jɛzɔn an ye jɛkulu dɔ sigi ko an ko maliba bon jɛkulu in sigilen ni bi cɛ an n'an ka tɔndenw an ma se ka ɲɔgɔn ye bon en même temps an y'an profiter sogo jeni sen fɛ ni o kɛra mɔgɔ minnu bɛ an ko maliba kɔnɔ a bɛ se ka kɛ sababu ye an bɛ ɲɔgɔn ye bon n'an ye ɲɔgɔn ye an kanu bɛ don ɲɔgɔn dusukun na an bɛ kɛ ɲɔgɔn fɛ an bɛ ɲɔgɔn bonya sogo jeni sen fɛ bon o de la an ye sogo jeni sigi sen kan le 14 août ni ala n'a kira sɔnna an ko maliba tɔndenw olu bɛ ye kɛnɛ kan la vérité kɛnɛ olu mɔgɔw bɛ ye kɛnɛ kan sympathisant du mali olu mɔgɔw bɛ ye kɛnɛ kan an bɛɛ bɛ ye kɛnɛ kan ka kɛ balima ye ka kɛ sinji ye ka kɛ ɲɔgɔn kɔrɔ ni ɲɔgɔn dɔgɔni ye ka cela veut dire que ka an jigi kalifa ɲɔgɔn na quoi n'an ye ɲɔgɔn ye sogo jeni don mɔgɔ fɛn fɛn bɛ groupe ninnu kɔnɔ n'u cɛ sirilen don n'an ye ɲɔgɔn ye wa a bɛ dɔ fara danaya kan a bɛ dɔ fara sinjiya kan c'est pour cela que an ye barbecue bila en place bon alihamudulila wari caman bɔra mɔgɔ caman yɛrɛ ye matu wele ka wari caman riya la a y'o reçu ninnu bɛɛ di yan ka wari hakɛ minnu sɔrɔla k'o bɛɛ di ne yɛrɛ ma an y'u bɛɛ jate fara ɲɔgɔn kan k'an ka bɛn saga hakɛ min ma ni ala n'a kira sɔnna an bɛ sagatigi wele ka sagaw san jumadon a bɛna sagaw di matu ma a b'u mariner ka ɲa y'a faamuya b'a la kɔgɔ ni tulu ni jaba ni fɛnw ka labɛn aw yɛrɛ ɲɛ b'a la a bɛ se cuisine na n'an tilara sisan to kɛnɛ kɛnɛ ni gan kɛnɛ kɛnɛ bɛ yan a b'o di ne yɛrɛ ma n bɛ n kɔnɔ fa tobili kɔni ni kɛlɛ wulila an bɛ sɛgɛ sɛgɛ sɛgɛ an tɛ sɛgɛ ka kɛlɛ bɛ wuli voilà sɛgɛ ka kɛlɛ bɛ wuli mais an t'e jate e yɔrɔ ka jan e bɛ mali la an bɛ tila vidéo la sa to bɛ yan gan kɛnɛ b'a la voilà bon sogo jeni fana n'a y'a mariner a bɛ k'a dan ye quoi din de bɛ ligne na i terimuso tɛ aa badindi i folen don k'an ka gɛrɛnaden bɛɛ fo mɔgɔ o mɔgɔ bɛ an ko maliba kɔnɔ mɔgɔ o mɔgɔ ye gɛrɛnaden ye k'u bɛɛ fo ni minnu bɛ si ka baro kɛ ka tile ka baro kɛ ni n ko n bɛ dɔ tɔgɔ fɔ ka dɔ tɔgɔ fɔ n bɛna ɲina dɔ tɔgɔ fɔ baba baba baba bɛ yen mhm. namori bɛ yen mhm. samake bɛ yen sulisul bɛ yen dirisa bɛ yen mhm. ba dirisa bɛ yen a ti ban ni n ko n bɛ tɔgɔ fɔ n tɛ se a tɛ ban samake yaya samake voilà yaya samake u bɛɛ bɛ yen nɔ n b'u bɛɛ fo k'an ka musokɔrɔba ɲuman yɛrɛ fo tante awa an ka belebele an ka musokɔrɔba ɲuman k'a fo Tanti Hawa. Y'a ye, awɔ, D'accord. ani Awa Sila, Mhm. min bɛ Mali la, a ye wari bila ka na, a ti bɛn ni barbecue yɛrɛ ma, a ye wari bila. Ah non, nin muso in ye mɔgɔba ye dɛ. Wa a ye Awa Sila, Mhm.
ka Gafu Gafu fɛnɛ fo, Mhm. ka grand frère OMS fo, fo yan fo Amérique, Mhm. a y'an boloma dɛmɛ, Mhm. mais pourtant a yɛrɛ fɛnɛ tɛna na, Mhm. donc an b'u bɛɛ fo. Mhm. N bɛ se ka min fɔ an ko Maliba la vérité kɛnɛ, Tanti Jɛnɛba. ale ni awɔ tanti Jɛnɛba madame la présidente k'o fo, Mhm. ka Nasira yɛrɛ fo, sympathisant présidente, Mhm. ka bɛɛ lajɛlen fo. Mhm. An bɛ se, ne bɛ se ka min fɔ groupe saba nin mhm. mɔgɔ o mɔgɔ b'a kɔnɔ n'aw nana aw kana aw yɛrɛ dɛn mhm. parce que an tɛ ɲɔgɔn dɔn ne bɛ insister o kan mhm. a ye gɛrɛ ne na a ye gɛrɛ bala yira la a ye gɛrɛ jason na a ye gɛrɛ jɛnɛ na aw ka gɛrɛ eh, eh, eh, la vérité kɛnɛ présidente la jɛnɛba aw ka gɛrɛ nasira la aw ka gɛrɛ dani na aw ka gɛrɛ bɛɛ la aw kana aw yɛrɛ dɛndɛn parce que an tɛ ɲɔgɔn dɔn mm. aw bon u bɛ se k'a fɔ a an y'aw ye an ma sɔn k'aw fo mm-hmm. k'a sɔrɔ an tɛ ɲɔgɔn dɔn an tɛ ɲɔgɔn dɔn sisan voilà ne moi je tiens trop à ça mm-hmm. ne bɛ insister o kan a ye gɛrɛ an na aw k'an fo a bɛ se ka kɛ yɛrɛ hali ni mɔgɔ min tɛ matu yelen dɔn mm-hmm. n'a kumana dɔrɔn mɔgɔ b'a dɔn Voilà. Ne ne yɛrɛ filɛ nin métro kɔnɔ mais sa ne tɛ kuma. Ni n kumana dɔrɔn dɔ bɛ se k'a fɔ ko Bala Yira. Ko Bala Yira. Bon n bɛ ça veut dire que métro kɔnɔ n bɛ siran ka kuma. Voilà. Voilà bon Matu filɛ nin n'i sera sogo jeniyɔrɔ la. N'i ma se k'a visage par exemple sa WhatsApp kɔnɔ a bɛ se ka kɛ an tɛ ɲɔgɔn dɔn. An tɛ ɲɔgɔn dɔn. An tɛ ɲɔgɔn ye quoi. Voilà. Mais ni Matu kumana yɔrɔ o yɔrɔ. a voix in mɔgɔ mhm. caman bɛ sɔn k'a dɔn o fɛ bon n'i ye matu dɔn dɔrɔn i bɛ gɛrɛ a la a matu ne de ye karisa an bɛ si baro la an bɛ tile baro la gurupu kɔnɔ t'as vu quoi i mhm. bɛ i yɛrɛ gɛrɛ a la i b'i gɛrɛ a ye gɛrɛ an na aw kana siran ka gɛrɛ mhm. aw ka na aw ka kuma an fɛ parce que an tɛ ɲɔgɔn dɔn parce que après u bɛna mun fɔ an taara sogo jeni yɔrɔ la mɔgɔ ma occupé an na ou bien tan sogo jeni ye an bɛɛ ka sogo jeni de ye an bɛɛ ka gɛrɛ ni min bɛ se ka min kɛ o b'o kɛ ne kɔni moi je tiens à dire ça quoi dendi y'a ka wari sara awɔ dendi y'a ka wari sara a y'a sara waati jumɛn e de bɛna sara dendi ka non ne ne yɛrɛ bɛna n ta sara sisan mais dendi ta kɔni ne y'a fɔ a ye ko wari b'a kun ka tɛmɛ ne kan parce que faransi muso ni wari b'u bolo fara n daga wuli la dɛ non n tɛ fara a la a bɛ kɛnɛ kɔnɔ i ɲɛ t'a la yɛlɛ la dendi an bɛ k'i kɔnɔ bɛɛ ka wari bɛ ka bɔ sisan ne yɛrɛ nana n ka wari di matu ma tanti jɛnɛba y'a ta di madi jawara y'a ta di n nana ni olu a bɛɛ sera ne ma yan nɔ voilà bɛɛ ka wari sarala n nan'o di ma ne yɛrɛ bɛ n ta fara a kan n b'a di eh, matu ma mhm. ni mɔgɔ min m'i ka wari sara k'a daminɛ ɲamɔgɔ kunda i tɛ sogo ɲimi dɛ voilà tɔnden minnu bɛ yen olu bɛ se ka sogo ɲimi mais mɔgɔ fɛn fɛn ye ɲamɔgɔ ye n'i ma wari bɔ i tɛ sogo ɲimi i tɛ sogo ɲimi i bɛ na cogo min na i bɛ segin ten voilà wa an bɛ bɛɛ fana invité mɔgɔ o mɔgɔ bɛ se ka i sen bɔ i kɔnɔ kɔrɔ ka se yen nɔ an bɛ bɛɛ invité vraiment an kɔni an bɛ an bɛ na e yɛrɛ bɛ tila ka yɔrɔ fɔ non problème foyi t'a la ee voilà komi an ye an bɛna ko sigi sen kan mais min ye adrɛsi ko ye peut-être sini ni ala n'a kira sɔnna matu b'a fɔ gurupu kɔnɔ ne yɛrɛ bɛ peut-être n bɛ sɔn k'a fɔ réseaux sociaux sanfɛ min ye adrɛsi ko ye mais pour l'instant adrɛsi t'an bolo fɔlɔ n'an ye adrɛsi sɔrɔ sini o kunnafoni bɛ di bɛɛ lajɛlen ma a bɛ kɛ heure min fana la o kunnafoni bɛ di bɛɛ lajɛlen ma ni ala n'a kira sɔnna mais pour l'instant adrɛsi kɔni an m'o sɔrɔ fɔlɔ ne yɛrɛ ni matu bɛ tila sisan yɔrɔ ɲɛnama dɔ filɛ yan an bɛ taa ɲininkali kɛ n'a bɛ se ka kɛ yen nɔ n'an y'o o adrɛsi sɔrɔ o bɛ di bɛɛ lajɛlen ma ni o adrɛsi ma sɔrɔ yɔrɔ min mana sɔrɔ o adrɛsi bɛ di bɛɛ lajɛlen ma ni ala ka jɛ ye voilà bon ni min b'i bolo i bɛ dɔ fɔ o la an bɛ sɔrɔ ka taa an ka jɛkulu kɔnɔ baara minnu kɛra a sigilen ni bi cɛ taabolo jumɛn bɛ mun nafa sɔrɔla aw ye mun kɛ malidenw ye a ka gurupu sigili a wolola mun na a wolola hɛrɛ de la wa walima a wolola bɔnɛ de la gurupu sigilen ni bi cɛ a ye baara ɲuman minnu kɛ e yɛrɛ ka cɛsiri kosɔn an'i ka wulikajɔ kosɔn baara ɲuman minnu sera ka kɛ mali kɔnɔ an b'an da don o la ka i bɛ dɔɔnin fɔ mɔgɔw ye quoi ɔ bon ee bala yira e yɛrɛ ye kuma bɛɛ fɔ k'a ban o. i ka videow yɛrɛ kɔnɔ i bɛ tile ka kumaw fɔ k'a ban o tɛ tiɲɛ ye ni e ye min fɔ dɔrɔn bon ne yɛrɛ kɔni b'a tɔ lase ten dɔrɔn n'o tɛ a kuma bɛɛ fɔlen don k'a ban Eh, ne bɛ fɛ ka min fɔ karitiw caman b'an bolo mhm. mɔgɔw k'u jija mhm. ne bɛ na ni karitiw ye samedi mhm. mɔgɔ o mɔgɔ bɛ yen n'i ma se k'i ka kariti récupérer n bɛ tila k'u bila groupe kɔnɔ mɔgɔw k'u jija u ko na n'u ka eh, fɛnw ye k'u ka karitiw récupérer voilà i m'a faamu wa kariti tɛ mɔgɔ minnu fɛnɛ bolo jɛkulu importance y'o de ye

K'a daminɛ juillet ka na décembre ça fait 60 euros donc san kura ta o bɛ daminɛ mois de janvier donc c'est de janvier à décembre donc ça fait 120 euros voilà i m'a faamu d'accord a bɛ komi sisan France cotisation o ye 10 euros par mois san bɛ bɛn 120 euros ma o yɛrɛ o b'a la Ala kana mɔgɔ si dɛsɛ o la inchallah bon o tɛmɛnen kɔfɛ ka bɔ yen nɔ a ye jɛkulu sigi don min na est ce que sɔrɔ yɔrɔ b'aw bolo wa awɔ QG bɛ yen QG bɛ bamakɔ d'accord o QG jɔra cogo jumɛn Euh, bon QG kun bɛ yen mhm. donc euh, an ka présidente yɛrɛ mhm. o cɛ de y'a ka yɔrɔ ta k'a d'an ma a mhm. kɛra QG ye donc euh, an yɛrɛ ye wari fara ɲɔgɔn kan k'a dilan ka travaux k'a kɔnɔ ka travaux k'a kɔnɔ ka chaises san ka bancs san ka fɛnw k'a kɔnɔ donc sɔrɔ yɔrɔ bɛ an na bamakɔ cela veut dire que kuma t'a kɔfɛ aw bɛ se k'aw si kɛ mankan tɛ foyi foyi tɛ yen foyi tɛ yen a bɛ komi aw yɛrɛ ka yɔrɔ voilà ni mɔgɔ min mago bɛ aw la adrɛsi bɛ aw la bamakɔ yen nɔ sɔrɔ yɔrɔ bɛ aw la an ka hali ni ko bɛ sen na ni mɔgɔw ko k'u bɛ wuli aw nɔfɛ sɔrɔ yɔrɔ kelen bɛ sɔrɔ yɔrɔ kelen bɛ yen an ka président yɛrɛ bɛ yen n'o ye sanogo ye a ka nimero bɛ groupe kɔnɔ donc ni mɔgɔ min fɛnɛ mago b'a la donc je tenais fɛnɛ ka présidentw bɛɛ fo gawo président u ye baara min kɛ voilà cɛkura alido alido voilà eh, alido jara alido voilà a ye mun baara kɛ a ye u ye fosew bɔ mhm. donc u ye joli di mɔgɔw ma yen nɔ i n'a fɔ militaire ninnu u ye mhm. taara u ye don de sang kɛ mhm. et puis u ye fɛn caman caman kɛ gawo hali minnu ma yira joliko dɛsɛ bɛ an ka sɔrɔdasi minnu na sɔrɔdasi minnu na u taara u joli di olu ma olu ma awɔ donc u ye fosew bɔ u ye fɛn caman u ye baara misɛnnin caman kɛ hali min ma yira réseaux sociaux kan donc ka sikaso président fɛnɛ fo mhm. ka eh, amérique ta fo mhm. ka espagne ta fo ka italie ta fo mhm. ka cote d'ivoire ta fo n bɛ président bɛɛ lajɛlen fo ka bamakɔ président fɛnɛ fo sikaso dirisa sikaso dirisa u bɛɛ k'u bɛɛ fo donc italie ta o ye jawoye jawoye kanute k'o fɛnɛ fo n bɛ bɛɛ lajɛlen fo baba sisoko o ye espagne président ye n b'u bɛɛ lajɛlen fo parce que tɔgɔ fɔ ma nɔgɔ jɛkulu kɔnɔ i tɛ se ka dɔ tɔgɔ fɔ k'a fɔ k'i bɛ dɔ tɔgɔ to yen ne tɛ bɛɛ tɔgɔ dɔn donc n'i ko k'i bɛ dɔ tɔgɔ fɛnɛ fɔ ka dɔ to i bɛ ɲina dɔ kɔ donc je tiens ka bɛɛ fo vraiment bon ni o bɔra yen nɔ bon aw tun ko k'aw bɛ ji di mɔgɔw ma jɛkulu in sigilen ni bi cɛ est ce que aw sera ka ji di mɔgɔw ma wa awɔ forage senna sirakɔrɔ nɛgɛtana forage sen na olu mɔgɔw yɛrɛ kɔntana kosɛbɛ ni mɔgɔ min yɛrɛ occupé o la ye madame mayiga n ka foli belebele b'a ye kɛnɛ in kan ka sirakɔrɔka bɛɛ fo o kɛra forage wɛrɛw fɛnɛ bɛ sira la ni ala sɔnn'a ma mais forage in dilen sirakɔrɔ ma ni bi cɛ problème foyi ma ye u ka jiko la foyi ji ma ji ma tigɛ walima robinet ma jɔ foyi foyi foyi foyi ma kɛ depuis a dilanna cogo min na a bɛ ka a bɛ ka ji bɛ ka di mɔgɔw ma a bɛ ka mɔgɔw servir wa ji ɲuman fɛnɛ a bɛ ka mɔgɔw servir a bɛ ka mɔgɔw servir ji nɔgɔ tɛ ka bɔ fɛn ma jɔ foyi foyi foyi ma k'a la o dalilu b'i bolo a dalilu bɛ n bolo hali an ko an bɛ an ko sirakɔrɔkaw ma an k'u ka to ka ji feere an bɛ alimami fo nin yɔrɔ la sirakɔrɔ alimami ko ayi an y'o fɔ mun na ji in ka feere c'est pour que ni fɛn dɔ tiɲɛna ji kana a kana jɔ pour que o wari ka se ka kɛ ka a fɛnw dilan ɔ alimami ko ko ayi ko n'an y'a bɔ an ŋaniya la ko ka ji di mɔgɔ ma gratuit ale yɛrɛ fɛnɛ tɛ se k'a fɔ ji ka feere k'olu yɛrɛ bɛ réparation ta en charge ko ni tiɲɛni kɛra don o don olu yɛrɛ b'a réparation ta en charge donc an bɛ a alimami fo parce que aw ka o hakilina ça c'est vrai o ka ɲi parce que Mali kɔnɔ sa mɔgɔw n'u ma wari don fɛn min na u t'a valeur dɔn u t'a valeur dɔn u bɛ se k'a tiɲɛ bon n'a tiɲɛna sa pour que k'a réparer mhm. o ye baara ye o tun ye hakilina ɲuman ye mhm. pour que ji ka feere hali n'a bɛ feere dɔrɔmɛ dɔrɔmɛ de ye en cas ni ni panneau tiɲɛna mhm. bon olu bɛ se k'a dilan ni a wari ye bon komi alimami ye hakilina ɲuman sɔrɔ ko n'a tiɲɛna u yɛrɛ b'u jɔ n'o musaka ye bon vraiment an bɛ alimami fo an kɔni seko tun ye dɔrɔn ka ji di sirakɔrɔ ma voilà bon projet wɛrɛw b'an bolo sɛgɛnbagatɔw ka ca dɛsɛbagatɔw ka ca minɔgɔ bɛ mɔgɔ caman na voilà Mhm. bon o tɛmɛnen kɔfɛ ka bɔ yen mhm. a ye ji di sirakɔrɔkaw ma mhm. bon eh, est ce que aw ye ŋaniya wɛrɛ ta wa pour que ka se ka ji di mɔgɔ wɛrɛ ma wa awɔ an ye ŋaniya wɛrɛw ta mais o tɛ se ka kɛ tant que ni tirage ma kɛ d'accord tirage de bɛ kɛ mɔgɔw bɛ fara ɲɔgɔn kan tirage bɛ kɛ bon i yɛrɛ b'a dɔn kow man nɔgɔn sisan nɔ confinement tun bɛ sen na fɛn caman tun bɛ sen na donc an b'a kɔnɔna wariw mana fara ɲɔgɔn kan tirage ko bɛ sɔrɔ ka kɛ quoi i b'a fɔ komi sirakɔrɔ tirage kɛra cogo min na sirakɔrɔ de gagnéna tirage la donc a taara kɛ yen nɔ donc an bɛ k'o de kɔnɔna D'accord. Voilà. Bon, ne balima aw yɛrɛ y'a faamuya. Ji dira sirakɔrɔkaw ma. En plus fana eh, an ye wari fara ɲɔgɔn kan ka gawukaw fana dɛmɛ pour que u ka duguw saniya. An y'o baara ninnu fana kɛ. Bon sisan hakilina kuraw bɛ an na pour que ka ji di an balakaw ma an balaka minnu sɛgɛnnen don kosɛbɛ bon o tirage fana bɛna kɛ hali a tɛ mɛn an ni o baara fana bɛ ɲɔgɔn na ni ala sɔnna matu yɛrɛ y'a fɔ cogo min na hali bi mɔgɔ dɔ y'a ka cotisation di ne ma n bɛna o fana di matu ma pour que kunu dɔ fɛnɛ nana ta di yan d'accord pour que baara kura minnu bɛ se ka kɛ a tɛ kɛ ni nafolo tɛ bon baara kɔni tacogo ka ɲi mɔgɔ bɛ ka wari bɔ matu yɛrɛ filɛ nin ye ko hali kunu mɔgɔ dɔ nana wari d'a ma dɔ fana ye ne wele o don k'a ka cotisation sara voilà bon o b'a yira ko baara tacogo ka ɲi mɔgɔw nana kun min kama jɛkulu sigira kun min kama dɔw y'a minɛ n'u bolo fila ye dɔw fana ko ko a da tɛ to olu la parce que mɔgɔ ma t'u minɛ ka na cela veut dire que mɔgɔ ma juru don u kan na ka na u ma minɛ kɛlɛkɛyɔrɔ la foyi an ye video sigi nin salon kelen de kɔnɔ bɛɛ na n'u yɛrɛ ye an ka laɲini ye min ye k'a fɔ mɔgɔw ye a n'a ma ɲɛ ko anw bɔra CDR kɔnɔ n'o ye jatɔbugukaw ka jɛkulu ye n'an bɔra o jugusago jɛkulu kɔnɔ a fo k'an ka fɛn dɔ yira malidenw na fo k'an ka jamana kɔnɔdenw fara ɲɔgɔn kan k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma ka baara dɔ kɛ en moins de six mois matu filɛ nin ye a y'a da don a bɛɛ la ni ala n'a kira sɔnna fana le 14 fana o fana bɛ komi baara don quoi o fana ye baara de ka fara ɲɔgɔn kan ka wari fara ɲɔgɔn kan ka taa sogo ɲimi o fana bɛ komi cabi quoi o fana ye baara dɔ de parce que fantanw bɛ taa yen nɔ i b'a sɔrɔ u famana sogo ma fantanw bɛ taa yen nɔ i b'a sɔrɔ se t'u ye i b'a sɔrɔ dɔw fana tɛ baara la u bɛ papiye t'u bolo u tɛ baara la papiye t'u bolo solution bɛ sɔrɔ o bɛɛ la degun bɛ mɔgɔ minnu kan olu bɛ se yen nɔ u b'u ka degun fɔ ɲɛnafin bɛ mɔgɔ minnu na olu fana bɛ se yen ça veut dire que a nafa ka bon quoi mhm. a bɛ komi an ye ba an bɛna baara min kɛ le 14 o fana yɛrɛ hinɛ a n'a e, e, e, comment s'appelle a baraji mhm. o fana bɛ i b'a fɔ komi o fana bɛ bonya ni sirakɔrɔ jiko ye jiko ye voilà c'était ça an donna ni baara de ye hɔrɔnmuso mhm. ɲalen filɛ nin ye a sigilen a dafalen n'i y'a ye i b'a dɔn ko ko ko hɛrɛ bɛ farikolo la n'i y'a sigilen hɛrɛ bɛ yen. gawusu i folen don fo bamakɔ i ka adjoint. voilà gawusu voilà gawusu kumare. gawusu kumare belebele ka belebele. voilà gawusu kumare folen don cɛ belebeleba yɛrɛ bɛ kɛnɛ kɔnɔ gawusu kumare anw ko maliba yɛrɛ ka avanse. awɔ gawusu kumare sɛgɛ ni babi k'o fɔ k'u waleɲuman dɔn ani mise sanogo ani kasimu kuresi. sɛgɛ yɛrɛ voilà sɛgɛ boliboli min kɛ a ko daminɛ. voilà fo ka na se bi ma a ma jɔ. voilà wayi.

n'o ye ne ni matu sigilen sisan o bɛna fɛn caman miiri o bɛna fɛn caman fɔ o bɛna don ta bɔra ta mais ala bɛ min dɔn o wasara quoi cadi anw ye danbetigiw de ye anw ye hɔrɔn de ye mais matu bɛ kuma kelen f'u ye ni mɔgɔninfin dɛsɛra a bɛ sɔn ko bɛɛ ma ni ala banna mɔgɔ la cela veut dire k'a bɛ fɔbali fɔ a bɛ yebali fɔ a bɛ ko sugu bɛɛ kɛ pour que a bɛ se ka yɛlɛ cogo min na or que ni ala y'i labila solution t'a la dɛmɛ cogo t'a la o de kɛra dani b'a fɔ ko wulujugu ne ko ko ko wulutigi ne ko dani m'a faamu parce que wulu bɛ mɔgɔ dɔ bolo i b'a sɔrɔ valeur b'o tigi la e macron muso filɛ nin wulu t'a bolo wa joe biden wulu t'a bolo wa dani tun kan k'a fɔ arasa ma de ko wulumuso parce que politiciens ka politiciens ka sa don quoi a ye mɔgɔ mɔgɔ lagosi a tilala ka t'o tigi tanu a ye mɔgɔ mɔgɔ buruja a tilala ka taa olu ka wari minɛ hɔrɔnya bɛ min danbe bɛ min c'est pour cela que a tɛ se ka yɛlɛ bon anw ka jɛ duman min sigilen filɛ nin ye c'est pour cela que o bɛ don an ka groupe kɔnɔ k'o bɛ bɔ an ka vocal ye

n'i y'a ye ni muso belebeleba in ye CDR bila a bɛ tiɲɛ de kɔ n'i y'a ye matu bɔra CDR kɔnɔ ka cela veut dire que ka fara eh, jɛnɛ sogodogo jɛzɔn eh, ras bala yira an bɛɛ lajɛlen bɛ ɲɔgɔn bolo bi cela veut dire que tiɲɛ de tɛ yen matu bɛ don CDR kɔnɔ e fa ma wele ba ma wele ka kabila ma wele mɔgɔ si m'a san mɔgɔ si ma wari d'a ma mais a donna a kɔnɔ mun na faso kanu mais n'a y'a sɔrɔ o tɛ yen pourquoi a tɛ bɔ yen la question est là an bɛɛ bɔra o de la dɔw yɛrɛ ko ko ne ye so de ye wele dɔw ko ko n ko n ɲinɛna dɔnkili yɛrɛ kɔ ko ba ci kɛlɛbaga ni ala man di voilà bon dɔw yɛrɛ bɛ k'olu video ninnu monter ko ni n bɔra ko ko n ko n tɛ n fa tɛ mais non ee matu n bɛ kuma kelen fɔ pour que i k'a faamuya mm. ne n'i ye nkalon bila ka tugu tiɲɛ kɔ jumɛn nafa ka bon tiɲɛ de nafa ka bon parce que arasa ka côté nkalon don a ne y'o bila ka tugu tiɲɛ kɔ tiɲɛ de nafa ka bon o de bɛ laban hali ne ye kuma minnu fɔ o tɛ baasi ye o mais l'essentiel n tugula tiɲɛ kɔ ala mago b'o de la voilà ala mago b'o de la voilà sisan an bɛ n'a y'a sɔrɔ kuma dɔ b'i bolo k'a fɔ bon an yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ an bɛ se ka. an bɛ dix minutes quinze minutes dɔrɔn de ta. non pour que ka sogojeni in kuma fɔ. voilà donc an profitera ka fɛn wɛrɛw fɔ a kɔnɔ quoi. voilà bon kuma laban min b'i bolo groupe sigilen ni bi cɛ an bɛ se ka ɲɔgɔn minɛ cogo min na. an bɛ se ka an cela veut dire que an dalakan bato cogo min na. an nakun fana min ye jɛkulu kɔnɔ an bɛ se k'o baara lawaleya cogo min na. n bɛ fɛ k'i da don o la. an bɛ se ka ɲɔgɔn par exemple sa groupe bɛ sigi don min na e tun bɛ yan ne tun bɛ an bɛɛ kumana mhm. a sigikun ye ko ka ji di fantan ma mhm. ka denmisɛnninw dɛmɛ kalanko la mhm. bon mɔgɔ fɛn fɛn nana n'a yɛrɛ ye ne bolo o nana baara de kama bon an kan ka ɲɔgɔn minɛ cogo jumɛn baara in bɛ se ka lawaleya cogo jumɛn an bɛ se ka nin baara in kɛ fo cela veut dire que fo bɛɛ k'a fɔ ko a an ko maliba kɔni a sigilen ni bi cɛ o ye forage ba kɛmɛ ni bi wolonwula ni kɔ di mɔgɔw ma bon i bɛ se ka mun fɔ mɔgɔ ye pour que u b'u cɛsiri voilà bon ne bɛ dakuruɲɛ damadɔ dɔrɔn fɔ i yɛrɛ y'a fɔ cogo min na groupe in sigira don min a sigira kun dɔ de kama o ye mun ye ko ka fantanw dɛmɛ o ye mun ye ko ka ji di mɔgɔw ma donc baara caman caman fɔra a kɔnɔ mais dieu merci an sera ka ji di ji forage kelen di mɔgɔw ma an ye fɛn damadɔw fɛnɛ kɛ gawo yen donc ne bɛ min fɔ a tɛ taa wari kɔ an ka tiɲɛ fɔ a tɛ taa wari kɔ Wa a tɛ taa wari kɔ a tɛ taa cotisation Ça, kɔ c'est minimum au moins hali cotisation mɔgɔw k'u ka cotisation sara u k'u ka karitiw fɛnɛ ta donc n'a fɔra fɛnɛ ko fɛn min bɛna kɛ donc n'u bɛ se ka bo- mɔgɔw boloma dɛmɛ ni min ye u ka dɛmɛ kɛ o côté fɛnɛ na Wa. parce que jɛkulu tɛ se ka sigi ten an ka to gurupu kɔnɔ ten baro mhm. ani eh, vocal lamɛn mhm. ani video lajɛw la ten nɔ mhm. jɛkulu tɛ se ka avancer ten donc an kana ɲina an nakun kɔ ne kɔni ne bɛ insister o kan vraiment mɔgɔ nakun i man ka ɲina o kɔ parce que nin bɛ komi an nakun de don an nana o de kama parce que an ye video kɛ don min an ye welewelema da mɔgɔw ma donc n'i nana c'est que nakun de b'i la o donc i nakun aw man ka ɲina o kɔ ne kɔni moi je tiens k'o fɔ aw ye maliyɛn filɛ a da tɛ to maliyɛn na jamais maliyɛn dusu de bɛ maliyɛn na a da tɛ to maliyɛn na mm-hmm. donc moi je tiens vraiment k'o fɔ aw ɲɛna mm-hmm. ka insister o côté kan foyi tɛ taa ni wari tɛ quoi mm-hmm. ya ya voilà bon n bɛ min da o kan depuis an jɛra don min na nin hɔrɔnmuso in filɛ ne ma deli k'a dimilen ye ma deli k'a ni mɔgɔ ye kuma sama la ma deli k'a da samalen ye mɔgɔ kɔrɔ ma deli ka a diminen yɛrɛ ye quoi bon k'a ɲini aw fɛ ni musoba in bɛ cogo min na a ka cɛsiri n'a ka wulikajɔ n'a ka hinɛ n'a ka fasoden ɲumanya jogo min b'a la hali n'aw tɛ se k'a bɛɛ kɛ a y'a ladege dɔɔni o bɛ jɛkulu lataa ɲɛfɛ c'est pas vrai e filɛ nin sa ni matu bɔra ka kuma groupe sanfɛ bɛɛ bɛ nisɔndiya n'a bɔra ka foli kɛ bɛɛ bɛ content mun de y'o kɛ a ka hɔrɔnya n'a ka muɲu n'a ka sabali o de ye o de ye nin kɛ quoi ni matu dusu tun ka bon bon a tun ma ɲɔgɔn sɔrɔ gurupu kɔnɔ min fana dusu tun ka bon bon n'o tun kɛra dɔrɔn mankan tun gurupu laban ye cela veut dire k'a tun bɛ taa faillite la quoi mais tellement que muso in sabarila an ye gurupu eh, sigi don min na ka na bila bi la a ɲɔgɔn matu ɲɔgɔn t'an na dɛ gurupu in sigira don min na ka na bila bi la ale de bɛ wariw fara ɲɔgɔn kan ale de bɛ tɔgɔ sɛbɛn kɛ ale de bɛ mɔgɔw laɲɛnajɛ ale de bɛ kuma mɔgɔw fɛ ça veut dire que su ni tile a b'a ka tɔndenw ni ɲɔgɔn cɛ ni mɔgɔ min filila a b'i wele kɛrɛfɛ a karisa ye nin kɛ a ma ɲa a bɛ kɛ tan de a bɛ fɔ tan de a bɛ dilan tan de vraiment ni aw sera k'a ladege ah, o de bɛ tɔgɔ di mɔgɔ ma n'aw sera k'a ka baara ɲuman ɲɔgɔn kɛ o de bɛ mɔgɔninfin kɛ mɔgɔba ye dɛ n'i y'a ye bi bɛɛ ko matu mun de y'a d'a ma a ka sabali n'a ka kɛwale an bɛ Abu fɛnɛ fo voilà Abu Abu Jara. Abu Jara. Wa. N b'a fɛnɛ fo. N y'a fɔ a ye n ko ba bi ko kana fɔ a kɔ dɛ. N k'a kana a kana playback kelen k'an ye. Voilà.
Donc Bala yɛrɛ k'i ka kuma tɔ fɛnɛ lase. N bɛ an ko Maliba jamakulu bɛɛ fɛnɛ fo ka groupe den bɛɛ fo. Parce que n'i y'a mɛn ko Matu, o bɔra olu de fɛnɛ na. Wa ça c'est vrai. Olu fɛnɛ ɲɛna. n'u fɛnɛ tun ma ɲɛ mhm. ka ko diya ne bolo mhm. ka ko to n ta la mhm. ka n bonya ne fɛnɛ tun t'u bonya don o don kɛlɛ tun bɛ kɛ gurupu kɔnɔ donc je tiens quand même k'u bɛɛ fo k'u waleɲumandɔnya k'u bɛɛ lajɛlen fo awɔ d'accord i bɛ cogo min na eh, matu gurupu sigilen ni bi cɛ i bɛ to o cogo de la wa walima i bɛ dɔ fara a kan n bɛ dɔ fara a kan

n'ale donna ko min na a donna de gurupu sigidon an tun ye pilasi dɔw d'a ma a y'a yira an bɛɛ lajɛlen na k'a fɔ ko o yɔrɔ ninnu o man nɔgɔ a bolo mais a sɔnna yɔrɔ min ma a ni bi cɛ a ma tigɛ a la dɛ o fana de ye hɔrɔnya ye n'i tɛ se fɛn min na o fɔ mɔgɔw ye i bɛ se min na n'i y'o minɛ o sama fo a dan hɔrɔn don ni mɔgɔ ye baara min daminɛ bientôt un an a ma falen dɔ de bɛ ka fara cɛsiri kan vraiment ne kɔni ka danaya b'a kan n b'a minɛ ni n bolo fila ye n b'a cela veut dire que respect ni cela veut mɔgɔ ka bonya a bɛ dépend i yɛrɛ de la quoi mɔgɔ ka bonya a bɛ dépend i yɛrɛ de la ni mɔgɔ ye mɔgɔ bonya obligé mɔgɔ fana b'i bonya ne ye ɲumanya kɛ mɔgɔ ye mɔgɔ bɛ ɲumanya k'i ye matu jawara ala k'a kɛ si ni kɛnɛya ye Ami, ami, an ko ami. maliba ala k'an kan K'a fɔ aw bɛn ye halisa an ko maliba dayɛlɛlen mɔgɔ mɔgɔ bɛ fɛ ka na halisa a dayɛlɛlen don bɛɛ ye maliden ɲuman bɛɛ an ma mɔgɔ si bila kɛrɛfɛ an ko bɛɛ voilà wa a ye ji min di fantanw ma wa fo ka diɲɛ dugukolo minɛ ko baraji bɛ sɛbɛn a bɛ sɛbɛn a y'aw cɛsiri mɔgɔ ka dɛ dɔrɔmɛ donna a na voilà walahi. nin bɛ komi ka fili bi ka taa kunbɛn sini Sini. an tun bɛ mɔgɔ dɔw kɔ ko association de jatobugu wari bɛɛ tun bɛ fara ɲɔgɔn kan ka taa di mɔgɔ kelen ma a wolola mun na foyi fɛn min sigira nkalon kan a kɔ ye ɲɔgɔn kɔbila de tiɲɛ tɛ yen mɔgɔ kelen de bɛ hakilina ta mɔgɔ kelen de ye ala ye mɔgɔ kelen de bɛ fɛn bɛɛ décision ta jɛkulu kɔnɔ o jɛkulu laban kɛra an bolo n'an tun b'a dɔn ala ka an ko maliba ala k'an kisi a ma la vérité kɛnɛ ala k'an kisi a ma sympathisant du mali ala k'an kɛ hɔrɔnw ye par exemple déjà yɛrɛ mɔgɔw b'a dɔn wari bɛ côté min na e matu jawara nka e balimakɛ de musa jawara ye wari t'a bolo wa ni wari ko tun don pourquoi e tun t'a wele mais e mago tɛ wari la e mago b'i faso de la moi aussi pareil n'a ka di ne ye bi n bɛ asimi wele n'a bɛ kuma ala y'o bonya di n ma bi ala ye mɔgɔw di yan bi mɔgɔ minnu ni asimi bɛ tile ka kuma ne ye bandaw wele bandaw kelen kelen ye mɔgɔw de tun bɛ n ni bandaw cɛ mɔgɔ minnu ni bandaw ka surun kosɛbɛ ne yɛrɛ ye bandaw wele an b'a vokaliw n'a fɛn bɛɛ kɛ k'a ci bandaw ma o bɛɛ ma kɛ yan voilà mais anw ta tɛ wari ko ye anw ta ye mali ko de ye ni mɔgɔ min bɛ tiɲɛ kan an b'i dɛmɛ n'i bɛ nkalon kan an b'i da ba jɛnɛ ka lafɛn kɔnɔ i ka hɔrɔnkolondenya a bɛ fɔ diɲɛ bɛɛ ye ni mɔgɔ kɛra zon ye matu tɔgɔ jumɛn b'o la kabila kɔnɔ e b'a fɛ i den ka kɛ zon ye wa n ko fɔlɔ n'a tun fɔra ko karisa ye sonyani kɛ duba kɔnɔ ah. ni mɔgɔw y'a ye aa nin de ye zon ye nin de ye wari su nin de ye jafi quoi a maloya ka bon mais bi bi na mali kɔnɔ an ɲɛ b'a la jeunesse fanba olu bɛ ka zonw de dɛmɛ mun kosɔn u yɛrɛ ka intérêt kosɔn o tɛ passer an fan fɛ o bubu bɛ campagne na bi ni arasa teri sigi bubu ka bilan ka ɲi a ye baara kɛ lahara de yan a ye baara kɛ ji dugu ma n ko bubu delila ka kɛ minisiri ye ministre de finance ministre de premier ministre a kɛra o ye mɛ n'i ye bubu ye bi a bɛ ka wuli ka taa moti ka taa gawo ka taa jɛnɛ ni fɛn ninnu mais ça ça sert à rien i ka kɛwale de bɛ tɔgɔ d'i ma mhm. i ye baara minnu kɛ olu de b'i nafa mɛ e kɛra minisiri ye normalement kɔni an ka wari bɛ mɔgɔ mɔgɔ bolo o man kan ka bila selimayaala la voilà an ka tiɲɛ fɔ u bɛɛ kan ka taa kaso la mɛ matu i b'a n'u ma taa kaso la u kan ka minɛ fɔlɔ k'u bila fɔlɔ aw ka fɛnw ka étudier olu k'a fɔ k'u bɛ wuli ko ka matu o don ne ye bubu sise faso avion kɔnɔ dɛ ah. ne dimina quoi n ye jason nin wale aw ko vraiment ko ne ma foyi faamu mais comment ça se fait que mɔgɔ min kan ka taa kaso la o de bɛ et puis matu i b'a dɔn stratégie min bɛ ninnu bolo a sɛbɛn i k'a bila dɛ ninnu laban bɛ guerre civile lawuli mali kɔnɔ a ko a fɔ mun. mais c'est sûr.
bubu taara yɔrɔ min na fo o ye cɛ ka katakatani ta k'a bin dugu ma e ni o cɛ fana balimaw tun bɔra a n'a terikɛw a n'a nɔfɛmɔgɔw cɛ a tun bɛ kɛ jolibɔn ye yan'a ka se o bɛɛ ma asimi koyita i y'a faamuya b'a la sogɛli mayiga wari bɛ sunya don min na mɔgɔ si tun tɛ yen dɛ bubu de tun ye ministre de finance ye wari tɛ se ka bɔ ni bubu m'a signé an ma sira sɔrɔ an ma kɛnɛya sɔrɔ an ma lakana sɔrɔ dɔ ma bɔ tungalataga la dɔ ma bɔ tɔɲɔ la u ka mara a wolola tɔɲɔ de la an bɛɛ lajɛlen ɲɛna a kɛra mali kɔnɔ e y'a ye ne y'a ye matu y'a ye bɛɛ y'a ye n'o tun ye baara kɛ a tun bɛ fɔ n'o ka fanga tun wolola hɛrɛ la mɔgɔ tun bɛ tɛgɛrɛ fɔ mhm. kudeta tun tɛ kɛ mɛ o mɔgɔ kelen ninnu bɛ ka yaala mali kɔnɔ bi ka malidenw kun kari ɲɔgɔn na ka taa wari di fɛndɔnbaliw ma ani banyɛrɛyew mɔgɔw dɔw bɛ yen olu ye banyɛrɛyew de ye quoi o b'u ka gɛlɛya san kɛmɛ naani waa kelen waa fila waa duuru k'u yɛrɛ ka tɔɔrɔ san o tɛ miiri sini o denw ka avenir la mhm. bɔn ni bubu ninnu tora nin tacogo la ni bube mayiga a y'a sɛbɛn k'a bila ten wa adamaden fɛn fɛn bɛ wari minɛ tan ko i bɛ tugu faama kɔ tan i tɛ k'i yɛrɛ ye fo ka diɲɛ wuli voilà i tɛ k'i yɛrɛ ye ni bubu tora nin cogo la ni bube tora nin cogo la n'u tora dugu dɔ la ni o duguladen ninnu ko non k'an tɛ bubu fɛ bubu ye zon de ye k'u bɛ bubu ka marisi bali o dugu la cɛ o laban bɛ kɛ mun ye a bɛ kɛ tiɲɛni ye yan'a ka se o niveau ma an ka ɲɛmɔgɔw u ka fɛn dɔ fɔ an ye sariya tun bɛ yen ko ni président ka mandat ma dafa ko a tɛ bɔ yen ko n'a bɔra yen ko kudeta don an ye président bɔ yen mun na a ka kojugu n'a ka hɔrɔnkolonya ka bɔ yen mɛ hɔrɔnkolon kelen dɔw bɛ mali kɔnɔ k'u delila ka kɛ minisiri ye k'u yɛrɛ ye sariya dɔ sigi a ko ni ko i bɛ minisiri minɛ ka don kaso la ko non ko sariya tɛ sɔn o ma mɛ sariya ye mun ye c'est le peuple sariya ye jamana kɔnɔdenw de ye papiye kɛlen de tɛ wa papiye kɛlen don a don ka ban u ka bɔ yen dɔrɔn voilà et puis matu sariya yɛrɛ ye mun ye e tɛ bubu fɛ ne tɛ bubu fɛ n'i ye mɔgɔ ba kɛmɛ ɲininka o si tɛ bubu fɛ k'a da mun kan a ka hɔrɔnkolonya mais o de ye sariya ye o ni mɔgɔ ye tiɲɛni kɛ a n'o ka minɛ ka don kaso la mais ninnu bɛ mun yaala la mais matu mais mais komi mɔgɔ kana pressé sinon ne ma foyi faamu ko in na dɛ ne ma foyi faamu ko in na dɛ

mais an bɛ an bɛ an ka ɲɛmɔgɔ komi eh, cɛ min b'an kunna bɛɛ ka danaya b'a kan n'o ye asimi koyita ye k'a fɔ ko sɛnɛfɔ don walima mun don bɔbɔ don walima mun don voilà ko mɔgɔ bɛɛ kɔni ka danaya b'a kan bon an b'a ɲini u fɛ a ka zonw minɛ n'a ye zon minɛ yanni yanni neuf mois in ka dafa walahi mɔgɔ bɛ danaya d'a kan tuguni a bɛ kɛ continuité ye a bɛ to fanga la élection yɛrɛ tɛ foyi ye ou bien u ka bɔ ka kuma ka fɛn dɔ fɔ mɔ jamanadenw ɲɛ an bɛ min faamu voilà an bɛ min faamuya sinon ninnu ka parce que bubu taalen yɔrɔ o yɔrɔ bilayi matu a bɛ jouer ne kan quoi ne jɔlen bubu jɔlen ni bilakoro fara saba bubu ye bilakoro fara saba de ye nin ka tulonkɛ k'a faw la ka tulonkɛ k'a baw la ka baw ka nafolo tiɲɛ ka faw ka nafolo tiɲɛ bɛɛ jɛ nafolo k'o k'a sago ye o bilakoro fara saba bɛ yaala la mali kɔnɔ ni faso avion ni faso wari ye o tɛ ka taa kaso la mais vraiment c'est décevant c'est honteux moi ça me fait mal matu ne tɛ se k'a supporter quoi mun de la président kunturu sera ka bɔ yen minisiri tɛ ka minɛ bilakoro fara saba ka faw ka wari dun ka baw ka wari dun ka denw ka wari dun ka mɔkɛw ka wari dun ka tulonkɛ kɛ ni jamana kunturu ye jamana kunturu bilakoro fara saba ka tulonkɛ kɛ n'u ye o bɛ tila tun k'a bɛna futu ça veut dire que kana fouter an gueulew la quoi fout ma gueule a bɛ k'o de kɛ malidenw na n y'a ka wari dun n bɛ bol'a ka avion kɔnɔ n y'aw mago sa n bɛ yaala la mali kɔnɔ n y'a denw bali kalan na n b'a kɛ bɛnja mais ça marche pas waati min na mɔritani président bɛ kaso la. ko bubu ye mɔptikaden ye n y'o de fɔ mɔptikaden tɛ nin kɛ. parce que ne ye mɔptikaden ye.
voilà. mɔptikaden tɛ nin kɛ. mɔti voilà matu filɛ nin mɔtikaden. mais nkalon bɛ yɔrɔ la a tɛ yen mɔgɔ tɔnɔ bɛ yɔrɔ la a tɛ yen e jugu sago bɛ taa a bɛ ka basa ni ne bu walahi matu n'i ye ne ni bubu bila ɲɔgɔn kan n b'a démonter de carrément k'a kɛ handicapé total ye quoi ka n yɛrɛ sɔrɔ quoi mais ça marche pas. a tɛ marcher bon matu an b'a bila bubu ka vidéo la prochaine an bɛ na an b'a décortiquer voilà an bɛ yan mhm. sogojeni le 14 ye saga sɔngɔ a bɛɛ nana ɲɔgɔn sɔrɔ mati tɛgɛ kɔnɔ mhm. saga hakɛ minnu kan ka sɔrɔ ni ala n'a kira sɔnna mhm. a b'o olu san ka tila k'u mariner le 14 an bɛ taa an b'an kɔnɔ fa ka dumuni kɛ k'an ka nisɔndiyaw kɛ an n'an sinji n'an balimaw an b'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma ka kɛ ɲɔgɔn fɛ voilà c'est ça donc n b'a fɔ cogo min na n'u sera yen mɔgɔ si kan'i dɛn kɛrɛfɛ voilà sympathisant mɔgɔw an ko maliba mɔgɔw la vérité kɛnɛ mɔgɔw a ye gɛrɛ mɔgɔw la a ye gɛrɛ aw ka video maniw na n'o ye jɔnw ye n'o ye rasibala yira l'homme fort ne yɛrɛ ka hayidara kɛ ani ne yɛrɛ kelen ta nka n bɛ tila k'u bila ɲɔgɔn na u fila
o ye kuma de ye o ye kuma de ye o to yen mais nafa t'ale la a to jesu ka gɛrɛ jɛnɛ na ka gɛrɛ dani na a ye gɛrɛ aw ka video maniw na parce que n'aw ma gɛrɛ u la k'aw yɛrɛ f'u ye olu t'aw dɔn aw kana siran a ye gɛrɛ an na voilà an ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ an ka fɛn bɛɛ kɛ ɲɔgɔn fɛ an ka baro kɛ voilà. o de b'a diya D'accord, c'était ça.
Gawusu Kumare k'i fo k'i waleɲuman dɔn. Din an ka foli bɛ yen. Jessica Mete k'aw bɛɛ lajɛlen fo. Mɔgɔ fɛn fɛn tun bɛ kɛnɛ kɔnɔ k'aw bɛɛ lajɛlen fo. Merci Jessica.
Voilà, ani tanti tanti euh, Maïmouna Kamara. Maïmouna Kamara, oui.